ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ ee anyị abịakwana ọzọ dịka m si wee kwe unu nkwa m ga na-abịakwa ugboro ugboro ee dịka taa bụ weekend and ee, anyị ebidogo na anyị ebidogo anyị ga na-apịachara ya apịachara Mm, nke ọbụla anyị bịara anyị ekwuchara okwu n'ime ya highest 40 minutes anyị ebreakgo ya down ghọtago eh, nke anyị ga na-abịa ekwu live anyị na-abịa ekwu live nke anyị ga na-publish by video article attach like ya a na-akpọ ya copywriting ghọtago so nke ahụ ga-adịkwa so nke anyị bịara n'ikwu okwu ya n'ụbọchị taa bụ o nwere voice na-edisturb m now o nwere voice na-edisturb ndị obi nwanne so much because onye disturbrụ m edisturbgo obi nwanne foundation obi nwanne ndị Igbo ghọtago so and eh, ọ ya ka m na-try now ka m na-relate ya ebe anyị ga-esi nyere onwe anyị anyị aka and very soon eh, obi nwanne ala igbo administrator will react again so unu ma na o nwere ebe anyị na-agbakọ a na-akpọ obi nwanne ama igbo gburugburu so anyị ga-ebidokwa gbakọbakwa ebe ahụ onye ọbụla bụ ezigbo onye igbo bụ onye chọrọ ka ala igbo dịkwa mma ọzọ bụ onye chọrọ ka e nyere ala igbo aka e nwere WhatsApp group m create a na-akpọ Ama Igbo Gburugburu Ama Igbo Gburugburu a bụ ebe Igbo niile zukọrọ Igbo niile zukọrọ and onye ọbụla na-ezukọ onye ọbụla na-agbakọ ebe a n'afa obodo ya n'afa ezinụlọ ya n'afa nne na nna ya n'afa nwunye ya n'afa di ya n'afa ụmụ ya n'afa obodo o kwetere na ya i kwetere na naijiria mee ka anyị mara i kwetere na biafra mee ka anyị mara i kwetere na ala igbo mee ka anyị mara i kwetere n'omenala igbo mee ka anyị mara i kwetere n'ụlọ ụka mee ka anyị mara i kwetere na ndị otu kraịst mee ka anyị mara nke ọbụla i kwetere mee ka anyị mara ọ ya bụ ihe WhatsApp ahụ stand for the right of the indigenous of igbo nation so ọ bụ na anyị nweta onwe anyị as ụmụ igbo bụ ndị na-asụ igbo na-anụ igbo na-ede igbo the next now bụ anyị chọbazi ụmụnne anyị na-anaghị asụ igbo mana ha bụ ndị igbo so anyị nwa na-asụ igbo na-anụ igbo na-ede igbo bụ ndị ga-ejere ndị na-ada anụ igbo na-asụ igbo ozi ọma so na before i na-eje ozi ọma ị ga-amara ihe ị na-abịa izi ozi ọma for so n'ife ndị anyị na-ebi ihe Obinwanne na-alụ ka anyị mee ka anyị mara onwe anyị tupu anyị ejebe ozi n'ime onwe anyị so dịka unu si wee fụ ee eh, this short program m bịakwara ime again bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke na-enye m nsogbu mana ọ sị ya nwa bụ the the commander of uh, uh, uh, security in Enugu State so na ha dị willing ichekwaba anyị n'Enugu State so nke a bụ ndị Enugu State message bịa na-abịa so nwekwa ndị obodo ọzọ bụ ndị maybe ha chọkwara ka ha mara ka ife si aga ka ndị ụmụnne ha nọ n'obodo oyibo marakwa ka ife si aga n'obodo fa ha na-eweta message mana message ọbụla ị ga na-eweta eh, Obinwanne ga-ewere information gị niile ọ na-abụ ihe ọbụla ị na-eweta n'Obinwanne ka ọ na-adị official ịghọtago because anyị ama mekọ ihe with eh, unknown person or unidentified person Obinwanne will not do that so like nke nwanne anyị nwoke a na-eplay kịta

from there you will now know if our land in Enugu State is safe or is not safe so we are not here to just uh, propagate or to destroy or to deceive our people we are like a religious ndị na-ezi ozi ọma ka udo chịa so aga m arapụ ya bụ eh, page ka anyị hapụ ya ka the voice ka anyị jee na WhatsApp ha na WhatsApp ka m je na WhatsApp wee webata the voice i nee anya n'akụkụ video a kịta dị ebe even n'aka n'akụkụ ihe a dị ebe a ị ga-afụ this eh, na WhatsApp group ya ka m nọ now WhatsApp page ya ka m nọ now so automatically ọ drop ọ kpọrọ m mana oge adịrọ mgbe ọ kpọrọ m ọ dị ka m nọ na this program before ọ kpọọ m or maybe na o nwere ife ọzọ na-eme so ọ kpọrọ m mana epikirọ m call mana ọ drọpụrụ m something like a video ebe e ji isi ebe ha ebe ndị nwa a na-ekwu okwu ya bere ndị be anyị isi bere ha ọkpa na abụọ ha were isi ya n'aka n'aka n'otu n'otu ihe a bụ ihe ọ na-egosi m na this this eh, WhatsApp group now and that thing ọ na-egosi m now mụ na gị naabọ amarago na ụmụ ife a bụ ife anyị na-agbara ọsọ ya anyị ji ekwu okwu ka anyị si n'aka ndị a pụọ before ọ dị too much ịghọtago so nya nwa gbatara Obinwanne media ọsọ ka Obinwanne media na-ekwu maka ihe gbasara ihe na-eme n'ala Enugu State through him so and Obinwanne accepted it but Obinwanne want to know if you also accepted it and ọ bụrụ na i mere accept in which condition because Obinwanne nwere condition and that condition bụ na anyị ga-amarụ ya ụlọ so Obinwanne is here to work with identify people ọ bụghị unidentified ị ga-abịa ebe ị register ị chọọ ka gị na obi nwanne rụkọ ọrụ a ga-agbanye gị form i filie inwekwana nke unu na-agbanye anyị that is what they call partnership so that we can know who is bringing us uh, fake news or who is bringing us propaganda or who is uh, formatting AI something to give us so that we can you know a lot of things have been going wrong in this life we need to be agile and wake up and see what the reality is talking about like nwanne anyị nwoke a gwara m esi ya na ọ bụrụ na ị ga- ị ga-ewepụtakwa onwe gị ka ị defend ndị Enugu state like you are saying I'm going to make you public. I'm going to make you popular. I'm going to make people to know you and make sure that you are not a wrong a, you are not a you are not a deceiver. Eh, because if you're a deceiver, o nwere ike ihe ga-eme gị mụ agaghị anụdị ya. ehe because na i don't do anything without eh, verification paper now so onye ka nke m jide iche so ụmụnne m ihe a kịta na mụwa ama play video maka m play video ọ ga- eh, ọ ọ ga-emebi nsọ mụ na facebook ọ ga-emebi nsọ ha mebikwa nke youtube if you watch ị fụ na obi nwanne igbo news ha blọk onye ya final so which is ọ bụrụ na o nwee onye makwa ka esi eresco- erescue youtube a blọkụrụ ablọkụ I- problem anyị bụ na anyị na-publish eh, wrong content according to them so but otu anyị matagoro na about it e nwere any eh, maybe eh, ohere ọzọ a ga-enye anyị ka anyị wee nwekwa wu- eh, YouTube anyị maka YouTube anyị enwe- enwego almost ebe 13,000 followers 13,000 subscribers so ọ gbo- ọ gbagotere mana nke anyị ji arụ ọrụ n'obi nwanne Igbo TV now na YouTube bụ 2000 plus ka anyị nọ now Ehe, 2000 plus

ee enwere nchekwa ala igbo platform enwere supporter platform enwere investor platform enwere integration platform enwere traditional platform enwere christianity platform Ev- obi nwanne nwere every all the platform to perform whatever you wish to perform ọrụ anyị bụ ịdị na-ewere information in that your own platform to circulate it to the world

Just na ihe ndị a ji mmadụ eme ihe ndị a ji mmadụ eme sorry na m na-akwa ụkwara o nwere chemical ndị a gbara anyị so biko mara ihe unu ga-eme ka unu tinye aka tinye aka ka anyị moo ndị agwa pawa na ihe ha bụcha anyị nidiri anyị ga-eji gote or ndị ahụ egotere anyị ya mainly bụ nri anyị ga-alaiki ọ bụrụ na ị ga-enwe meeting with ndị gbagotechi unu tukube ha ala ha akpa ọfụma ọfụma anyị na-eme anyị na-enye unu- anyị na-enye gị news a na-eme anyị na-enye gị news mana anyị ama shift now now mee put to action bụ anyị nwere akụrụngwa akụrụngwa mmiri bụ ihe a ga-etinye n'ime chipins a ga-etinye n'ime ụlọ wee bi meshin wee bido ọrụ ịma ihe bụ chipins a ga-akpọzi ihe niile afa n'oke ugbu a ga-aghọta ihe bụ chipins anyị na-enwere biko tinyenụ aka tinyenụ aka ọ bụrụ ọzọ obere ihe ka anyị na-akụ tinye n'aka strategical places anyị ma kịta nọ ka anyị bido ọrụ mana chipin can't overpower this without that juice biko biko biko biko maazị biko
ngwa nsogbu adịghị ya ngwa ee ndị igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ ee unu nee anya unu ga-afụ voice of nwanne anyị nwoke a Mm, o nwere onye nwanne anyị nwoke kpọkwara m from another city ghọtago na hamburg na germany sorry so automatically nwanne anyị nwoke o kwufuru ihe o kwuru ọ na-akwa m ụkwara mọdụm mọdụm nnọọ afụkwara gị mm, I am back again agwa m ha na m ga na-egbuchara egbucha abịa na-ekwu maka ife ife anyị wetara ịghọtago maka na anyị sị ka anyị kọwacha ọ na-egbu oge ige ege na-afịa arụ so ka anyị na-egbubiri ya nkenke nkenke mgbe ọbụla anyị nwere efe ghọtago ee so nke anyị wetakwara kịta na voice note na-enye m nsogbu the guy na-enye m ezigbo nsogbu so enidiri m public advice ghọtago the guy na-enye m nsogbu and eh, so far so good mụ na ya kpana adịka m akpọ gị na fon anyị ekene so m na ya bụkwa onye na-enyekwa aka ka Enugu steeti dị mma hapụ ịba n'aka ndị ogbu anwụ ọbara so and mụnwa na onwe m na-afụkwana ya ka onye na-ekwu ka mụnwa si eche ee so ngwakwana ya na m nwere usoro m ji aga na obi nwanne bụ usoro m ji aga ee ịbịakwana na ya Biafra struggle esi m usoro IPOB aga ọ dị clear n'ebe m gbara mbọ ka m na-ekwu okwu ya so na abịakwa n'ihe gbasara Enugu state na m believe na ọ bụ ihe ụmụnna ka anyị ga-eji dozie ya so na onye ọbụla ga-anaba village ya anyị nwa bụ onye Nsụka mana ọ nọ n'Enugu so ngwakwa ya na mụ na gị ama arụkọkwa without eh, gịnwa nata na nsụka so o nwere ebe ọ dropụkwa m voice note ọ na-agwakwa m that na ịnakwa nsụka na uche gụkwa na o nwere okwu ọ na-eje na nsụka eme because na o nwerekwa nke o nwere na o nwekwa ka ọ dị na ya ma gba aka naba be nne na nna ya kedu ihe ọ ga-eji na-akwụ ụgwọ ụmụ ụna ka ihe ọ ga-eji na-enwezi ọtaga ebe a ka a na-enwe ma na ọ ghọtachabeghị ihe a na-anụrụ ọgụ biafra ọdago because i kwenye na biafra ebe ọbụla ị nọ ị ga na-enweta support sọsọ ihe niile bụ identify yourself in one way in order ị fụ na ị ga na-enweta support like that is why obi nwanne foundation ji nọ here so nwanne anyị nwoke a kwuru okwu o kwuru ebe a na ọ na-ekwu ya based on that na enwere ndị na-egbu mmadụ nọ na be anyị enwere ndị na-egbu mmadụ nọ be anyị now so mụ agwa gị condition ya na ọ ga-abịa gwa unu okwu live gwa anyị niile okwu live o nwee ajụjụ a ga-ajụ a jụọ ya live ọ ga-epresentịrị anyị ya na-agwazi anyị ife ọ chọrọ ha agwakwa m ya na ọ ga-arụkọ with ndị governor na ndị senators and o nwekwa ebe ọ gwara m na ọ na-eje to ndị government house because anyị ekwesịghị na-ezo onwe anyị ezo na anyị ichekwa ndị obodo anyị ekwesị iwepụta ekwe support owenye aka na anyị chọrọ ichekwa obodo anyị ọ bụrụ ihe nzuzo anyị nwa nọ n'obodo oyibo obi nwanne ga-abụ ndị na-eti mkpu supportụnụ be anyị o supportụnụ be anyị nekwe ebe unu ga-esi na-asupport be anyị account number o ihe dị ona dị ona dị ona ọ ihe m bịara ime ihe m bịara ime nekwe ebe ị ga na-enweta business o nekwe ebe ị ga na-egote ihe oriri o nekwe ebe ị ga na-egote ihe cheap o na o si ebe a si ebe a si ebe a that is obi nwanne for you that is what I'm trying to enter now ọ bụrụ na ọgụ daa now ọkwa nwanne anyị nwoke ekwubego na agụụ na-agụ ha how can we be shipping food to them mgbe mbụ agụ ọgụ dara na be anyị ọ ndị red cross na-enye aka so achọrọ m ka ọ bụrụ ndị obi nwanne ga-enye aka this time I want to be obi nwanne foundation bụ ya ga-enyere ndị be anyị aka na ọgụ daa which ọ ga-adagokwa o a lot atabagori afụfụ n'ala igbo n'ebe okwefuru ọnụ okwefuru voice ya ọ mbọsị ọ ga-abịazi live unu na-abịa na-afụ ya because agwa m ha na mgbe before m asupport kwa anything ka ọ dị n'udo na be anyị ndị nọ n'ala igbo ga-eji aka ha pụta bịa defend ebe fa ihe anyị bụ ọrụ anyị bụ ịdị na-asupport ha financially ma anọ nwe ebe a n'ọrụ ndị nsụkọ ọgụ ihe m ga-eme bụ financially that is only my job my job is not more than this and m na-eme gị financially through financial support then ị ga na-emere m ya report through media ị fugo o nwee nke ị chọrọ ka anyị gbasaa n'ụwa niile i mee ka anyị mara o nwee nke ị chọghị ị sị anyị na ị chọghị ya ọ ya nwa the job of journalism every journalism nwere obodo ha na support go and check it every journalism every journalism department nwere obodo ha na support personal so Obinwannem journalism ị ga-ajụnụ ha where are you people supporting and i jee na their terms and condition and i jee through their laws you know their regulations you will now see where they stand it is where they stand is where they going to be protecting when they are on the media field ọ ihe ndị mmadụ aghọtarọ so Obinwannem nwere stories ha ji wee wee stand there where they stood but people na-adị efeel na ha na-adị too smart so ụmụnne m na-abịa kịta like mana anyị nwoke abịara now m ga-asị ya nwoke ị dịgo willing to defend their land in a truthful way honestful way then fine and good joinzie Obinwannem nchekwa ala igbo Obinwannem nchekwa ala igbo abụrọ that na anyị mere ka anyị were wee commandbe anybody no na anyị mere ka anyị wee dị sure na onye ọbụla nọ n'obodo ya na-echekwa obodo ya without interaction na bụ that our job ị sị na ị bụ onye Enugu steeti then chekwebe na Enugu steeti ị sị na ị bụ onye Abia steeti chekwebe na Abia steeti nobody should defend another person land everybody ọ bụgo na ị rụrụ ụlọ n'obodo ọzọ ị ga-anagoro be nna gị ka e defendgodo onwe wa a zọta ana a zọba ute because e merie be nna gị e merigokwa gị ebe ahụ ị nọ n'obodo ọzọ ị ga-abụziri sef chinchin ihe ọbụla chọrọ ime gị emee gị there so we need to wake up and understand the system of our uh, this Nigeria or whatever whatever let us understand the system and mara na kịta abụrọkwa mgbe anyị ji ebule m onwe anyị kịta need we when we put everything in action and ọ ya ka m ji wee na-abịa na-ezi unu ozi ọma ga-enyere unu aka i jee na WhatsApp m na-ekiri ihe ị fụ na isi mmadụ ka e bu n'aka were ọkpa ya were ọkpa ya amara m na ọ bụ AI enweghịkwa nke m ma o ehe n'ọkwa otu o si wetara m ka m si bịa kọwa na esokwa m na ndị na-eji ihe wetara mmadụ wee na-eburu power ọ dịrọkwa m n'aka na otu ọ bịara kịta na abịakwa ndị investigator agakwa tụrụ ka e si weta ya ọkwa ka m si eme ọ yakwa ka Obinwannem ji wee bụrụ dachi etu esi eweta ego n'Obinwannem etu esi ewepụ ego n'Obinwannem ejikwa m account of it since 2019 support Obinwannem Foundation maka na anyị bụ ndị eziokwu we are going to make everybody to feel free anyị anaghị abịa ịnụ ọgụ consultation ka anyị belivuru let's consultate ourselves and help ourselves ndewokwanụ nke a bụ message m wetara unu maka nwanne anyị nwoke a na-enye m nsogbu oge na-adịghị anya m ga-agwa ya the date anyị ga-abịa mee f- eh, program ya ma mma ekwukwa ọ bụrụ na ọ dịghịkwa willing m jecha bata mụ na ya nwere ike ime program mụ na-abịa m jụọ ya ajụjụ unu ajụkwa ajụjụ na comment section so chebirinụ ya mgbe ọbụla m ga-ekwu na mụ na ya ga-eme program nwere m ike ime nke a designing enye date ọ bụrụ ihe dịka ebe 24 hours before everybody to know so ka ịfụkwa onye wepụtara onwe ya ichekwa ndị be anyị so na o needịrị support ọ ya ka ọ na-akọwa ndewonu ya gaziere ụmụ igbo niile ebe ọbụla unu nọ ka chi fonụ ka anyị jee na nke ndị New Rangers International Football Club Hamburg Germany ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị ịdị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya-amara ma wee marakwa ihe ị ga-eme ngwa ngwa ka e meghara ọdachi